eradication of politicians eradication of ebubeagu and tiger base have begin the, the deliverance have begun this is our deliverance material. ọ wụghị eji ọnụ ekwu ị ghọta ọgụ biafra ọ wụghị eji ọnụ ekwu ọ wụghị a na-eyikwaranụ red ma ọ wụ ikpu helmet men kpọnye ha arala ahụ like this ị ga-ama ihe dị iche aba na ụmụahịa enwekwana ihe dị iche ndị a go. ụmụnta azi ebubeagụ anyị ga-achụrụ ha garuo n'ụlọ ha in short anyị ga-ebuga awụ ọnụ n'ezinnachi ha agbatụ ya dị a agbatụkwa n'ụlọ ha ọkụ ha ahụkwanụ ka o si adị na biafra awụghị community fight ka ọ na-awụkwanụ village war ị ghọta ọ wụ nationwide something ara agbagbukwa ha lekwe red ha ahụ lekwe red ha ahụ eji abara mba kunna ha ya akụna ha red ọ wụ akwa akwara akwa dị ha ahụ ee ọ wụ anyị nwa o bullet na water amakwana and a na-eji ohere a na-eme ka ị mara Angel Makeup a nwakwara anwa trigger war ga-emepe ọnụ kpọọ oti otist ahụ ma kwuo okwu visit ya wụ na nna gị other community na-epere threat ụnụ anwakwara anwa kpọọ oti otist and ezinnachi other places ahụ within okigwe south nwanne ị dọta ọgụ ọ gakwa adịrị gị easy anyị pụrụ ohere a na-agwa ndị izu ọgụ ikwu nne m sunu wụọ nwa Angel Makeup Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello, Biafrans.
Welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 23rd of August 2025, we are bringing this news live and direct from Biafra land.

igwe a na-akụ today abụrọ obere igwe ha pịara igwe that is a pịara igwe gwo gwo today ọ kpọtụrụ akpọtụ ọ sụrụ asụ na okigwe today ọ sụrụ asụ well well men on ground gara ọrụ they dealt with this vigilante that was recently formed they always put red in the name of bakassi you can recall that when bakassi started bakassi

anọkwara m onwe m anọkwara m onwe m this idiot nọ na social media ama m ndị na-sponsor ya ma ndị na-sponsor ya anya anyị na-afụ unu ma ndị na-sponsor ma ndị nyere this guy na 1 million ma ndị nyere 2 million ma ndị butere kwere nkwa na a ga-ebunye pump listen let me tell you any security with Hope Uzodinma is, is, is highly prohibited.

Ebube Agụ, Tiger Base, DSS, Fulanis in military uniform, the deliverance, the cleansing have started in Okigwe.
mba awụ ihe e ji ọnụ ekwu ghọta ọgụ Biafra awụ ihe e ji ọnụ ekwu awụ ha na-eyikwaranụ red ma ọwụ ikpu helmet men kpọnye ha arala ahụ like this ị ga-ama ihe dị iche Aba na Ụmụahịa enwekwana ihe dị iche ndị a collect go. mmụta azụ Ebube Agụ anyị ga-achụrụ ha garuo n'ụlọ ha in short anyị ga-ebuga awa ọnụ na ezinnachi ha agbatụ ya dị a agbatụkwa n'ụlọ ha ọkụ ha ahụkwanụ ka o si adị na Biafra awụ ihe community fight ka ọ na-awụkwa na village war ị ghọta all nation wide something ara agbagbukwa ha lekwe red ha ha lekwe red ha ha eji abara mba kunna ha ya akụna ha red ọ wụ akwa a kwara akwa dị ha o Ordinary cotton. ee ọ wụ anyị nwa o bullet na water amakwana
Our arms have commenced deliverance and deliverance of Okigwe, eradication of Fulanis,

ọ kwa unu fụ ihe a na-ekwu sọnsọ ihe security niile a a formụsị ma ndị Tiger Base a juu na Owere sọnsọ na ihe ha na-achụ bụ ndị bu dread ndị yahoo boys ndị ndị Igbo be anyị o maọbụ ndị southerners ndị a ga-ejido extract their money from them zuo fa ori mee nke ha ga-eme gbuo ndị ha ga-egbu you know but ọ bụrụ na Tiger Base na security niile a Hope formsị na ha nche niile clear Fulani herdsmen away from Imo State then ọ bụrụzie that na ndị a na-eclaimzi that na Gentle the Yahoo ha n'ọ kidnapping ka ha na-eme na nwere ndị Fulani ha na-achụ anyị enwezi ike wee gee ntị but cases of Fulani herdsmen kpaiing people in Imo State is still happening that is to vindicate the Biafran Liberation Army that is to vindicate Gentle the Yahoo that indeed Fulani herdsmen is existing in Imo State so Biafrans unu jiri aka unu kpọọ result ka unu fụ ihe na-eme ọ dị mma ee eh, Igbo Chineke kele ma chọọ ezi mma pụrụ iche Igbo dị saba eji m n'aka n'ebe ahụ ị nọ ugbu a na ị na-enweta onwe gị otu a ka e si anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị chi bọọ a nụ ọzọ bụ nke na-abịara gị naanị na Nonso Nkwa ọchịwọ nakwa official Nonso Nkwa TV na YouTube nakwa Nonso Nkwa ọchịwọ na TikTok ọ dị mma ee eh, njinji jiri n'ụbọchị Wednesday kpọmkwem na Amakọhịa Ubi eh, nọ na kansụl Owere West nke steeti Imo mgbe ndị Fulani na-achị nnama wakporo obodo ahụ ee eh, lee onye isi vigilante obodo ahụ bụ Monday nakwa otu onye ọzọ bụkwa onye vigilante ee eh, gbuo ha tụbaga ha n'ime ọhịa ee eh, ndị obodo ahụ n'eziokwu eziokwu ihe a awụhụ nke mbụ ndị Amakọhịa Ubi na-ahụ mwakpo ndị Fulani na-achị nnama mana nke ha bịara n'ụbọchị Wednesday gosiri na ha dị njikere maka na ee akụkọ anyị nụrụ na-ekwu na ha jicha AK47 ndị a na-achị nnama

mgbe openụrụ fire ndị nke a na onwe ha awa anụ eh, ihe ha ji awụhụnụ AK47 you know before you know it ha eburu ha gbagbuo ofu onye then uh, capture one of the eh, vigilante leaders wụzi onye e mechara bute ozu ya n'ime ọhịa ebe e butere ozu ya wụ n'Ọkpụala Ọkpụala Ọkpụala Ọgbakụ because according to the information anyị nwetara ndị Fulani na-achị nama shi Ọgbakụ bata Amakọhịa Ubi and unfortunately Ọgbakụ enweghị eh, vigilante Ọgbakụ enweghị vigilante ọ bụkwa na ha nwere vigilante it is not strong you know so Ọgbakụ ka ha shi ma access Amakọhịa Ubi

they don't issue any press release about ihe gbasara Fulani invasion or what they don't do that one but ebe ị ga-ahụ ha ga-agbashi ọnụ ike wụ ee e gidere IPOB e gidere ESN that is where you will see them they will issue press release ama m ị na-aghọta ehe so anyị ga na-atụpụta ihe ndị a anyị ga na-atụpụta ihe ndị a na-ekwu ya yes na-ekwu ya because ọ dị mkpa na anyị na-ekwu ya ka ọ hapụ ịdị ka o nwere ndị wee nwuo ndị wee ewu you know. So we are calling upon the security agencies in Imo State to provide adequate security in Imo communities against Fulani eh, eh, invaders. Against Fulani invaders. Onye na-achị nnama bu AK-47. Olee ebe o shi bute ya? Hmm. Onye na-achị nnama ihe anyị ji mara ndị na-achị nnama in those days a wụ ụmụaka wụ oshishi ka ha na-eji a na-eko n'olu ụta ugbu a ha na-ebuzi egbe ha atọ n'ala dị oshishi tụọ egbe AK47 ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu eh, otu nwoke onye eh, Amakpu Okuku kansụl Owerri West egbuola onwe ya eh, ya bụ nwoke egbuola onwe ya maka na ihe eshiela ike ihe uwe eshiela ike the problem wụ that na ọ naghịzi eprovidenwu for the family ọ naghịzi eprovidenwu for the family nwaanyị ya na ụmụ ya eh, akwụsịzi inye ya nri because na he cannot provide for the family therefore there is no need giving him food again there is no need giving him food and this man a nụrụ na ọ na-ere mmiri na can na can ọ na-ere mmiri na can mmadụ ole na-azụkwanụ mmiri mmiri ihe a wụnụ udu mmiri onye na onye ji ịzụ ya mmiri he doesn't have any, any other thing doing you know so this man agazia na ụlọ nọ n'akụkụ ụlọ ya magbuo onwe ya nga ahụ n'okuku ka o mere the other one mere na ọgbakụ nke mahara na okuku the same Imo State what is happening what is happening in Imo suicide suicide what is happening in Imo ndele ekpe ekpere ekpemekwenụ ndele achụ aja chụmakwanụ onye ọbụla na-akpọku chi ọ la-akpọku kpọkuwekwe because ihe suicide a o mewere ọkọ before you know it now ị nụ ya na-eme n'ebe ọzọ o meela ebe ọzọ o meela ebe ọzọ anyị agaghị a-like this kind of death ọ wụ an abomination ụdịrị ọnwụ a wụ arụ n'ala Igbo ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu anwụchiele ndị uwe ojii mmadụ isii eh, nọ na eh, anti-kidnapping unit na steeti Rivers maka ile otu nwoke kụjasa ya ee eh, na nwoke ahụ ha sị ya eh, eh, tinted permit ye ya ọ dịzi ka ndị a amahụ na enwere m extension of tinted permit till October till October mana ha ebidola mewe enforcement immediately because they wanted to uh, extort money from the man sị the man nye ha 1 million and the man has been telling them na ya agaala and true true true onye ọbụla mega ihe tinted a ga-agwa gị na a na-enwe delay ị ga na ụlọ ọrụ Imo revenue this thing ị ga-ahụ that oge ụfọdụ gị gaa a sị gị network a sịkwa network adịghị ị ghọtago ehe so the problem now wee bụrụ that even if you want to do you can do it online any cyber cafe you can do it there now this man agwa ha that na ya agaala na enwere delays na ya wụ inweta nke ya because o kpu eyeglass ha echee na eyeglass ahụ AI na ọ ga na-acapture ha na-evideo ha ha vuruwa ya eyeglass ya ka ha kwuchara okwu because they, they, it has already been captured that they, they, they will give him one they will, he will give them one million so ha vuma the eyeglass from ivuzi the eyeglass ha kụọ the man kụwaa ya isi ọbara esi isi ya wụchaa ya n'ahụ lee nwanne ya nwoke kụjasa lee one girl ha bu na moto pịajasa gbaa ya ọtọ na Rivers State ka nke a mee now they have been arrested and detained and they will be prosecuted you know when we say that um, at times ndị enyere ụdịrị ọrụ a they see it as an avenue to intimidate an avenue to show ị makwa onye m wụ ị makwa onye m wụ m ana-achị ha ọchị onweghị onye ị wụ you are nothing you are nothing onwe ihe ị wụ onwe ihe ị wụ onwe ihe ị wụ as far as you are a human being na-eku ume that can die guy onwe ihe ị wụ onwe ihe ị wụ ị wụ Chukwu but because of such positions ha ji ha na-ekoli ebuli ngo ha elu now these six guys will suffer they will suffer for violating the right of a Nigerian citizen ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu otu onye oshi a nọ na-achụ ọsọ na Ọnịcha eshile n'ụlọ elu story building mapụ polisi chụgo ya ọsọ ọ gbaga ọsọ ka ọ gbanahụ polisi what is there even if it is what you did yes i zuru oshi ehe okay kedu ihe a na-akpọdị ya uh, caught stealing ehe akpa ime na ga-arrest gị gaa na polisi na ọrụ court gị gaa court ọrụ mkpọrọ a tụọ gị mkpọrọ ee eh, ọrụkwanụ na ọwụ irelease gị from jail e bailọ gị from court e bailọ gị from court ehe gị gbawa ọsọ ka ị gbanahụ ndị polisi maa from ụlọ elu mapụ ebe ị landeziri isi gị ihe landịrị n'ala from ụlọ elu o story building you know isi ị kata obi izu oshi katakwa obi iface the consequences ị kata obi izu oshi katakwa obi iface the consequences ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu eh, onye isi ndị agha Nigeria chief of defense staff Nigeria ekwuole na every Nigerian should go and learn taekwondo go and learn karate go and learn boxing so that you can defend yourself against eh, terrorists against Fulani herdsmen against unknown gunmen against ndị bịara igbu gị against the bandits ama m ị na-aghọta ehe now Nigerians are reacting ndị nche kwesịrị ichekwa m na gị laabụ kwesịrị ilearn the taekwondo on our behalf kwesịrị ilearn the karate on our behalf kwesịrị ilearn the boxing on our behalf anyị na-eji ego anyị akwụ salary are now telling us to go so what are they doing there as a military man ole ihe ị nọ nga ahụ eme gị kedụzi ọrụ gị kama ị ga-asị bunye anyị egbe one by one na nwanne onye ti gị isi a pịajaa ya gị asị anyị jee learnwe taekwondo onye na-eti ọkpọ na onye na-agba egbe ha na-ama aka ee eh, onye na-agba karate na onye bu egbe ọ na-ama aka unless ma ọwụ in a close range that you can disable and dis and dis and disarm eh, and neutralize you know in a guerrilla warfare in a guerrilla style ị na-aghọta ebe anyị na-eje ee eh, mana ọwụghị nke eh, go and learn this this and that gbam gbam gbam at the end of the day unu salary a kwụgo unu ole uru ọ barala nnụ so ụmụ ụmụnna unu anụla ya ọ bụrụ na ị chọ ilearn taekwondo enwere m ebe a na-elearn ya come let me teach you ọzọ ọkwanụ karate come ọrụ boxing bịa ka anyị mụwa ya otu ọbụla anyị si pịata ya anyị ewere hmm, oh God ọ dị mma dịka nke ahụ na-ewu eh, e kwuole ya na 25 percent of ụmụaka a mụrụ n'ime 100 percent awụhụ nna nna ha mụ ha na ụmụnwaanyị ụmụnwaanyị nọ na di na-apụ outside tụrụ ime buru afọ ime butere nwoke ọzọ nwoke nwoke ha na-alụ ha bute nwoke nwoke a na-azụ ụmụ na-abụghị ụmụ ha which means 25 percent of ụmụ a zụga n'ụwa na Naịjirịa wụ ụmụ ndị ọzọ ka nwoke ibe m zụga so which means women are still terrible in cheating you know the worst wụ na ọ wụ unu ka a ga-atụwa ime unu eburukwa afọ ime bịa mụọ na nwoke na-awụhụ ya nwe nwa it is terrible ọ na ị na-eme ihe dị otu a chegharịa oge adịrọzi ọ dị mma ebe a ka anyị na-apịkọta akpa mkpa bụ ihe omume anyị ee eh, chịba anụ ọzọ bịara gị na nsokwa chiwo chebere m kpọmkwem na nsokwa chiwo na tiktok na official nsokwa tv na youtube eh, n'oge na-adịghị anya eh, in the next 3-4 hours anyị ga-ewetara unu investigation anyị gara kpọmkwem na uhuala obibi ọchasị ọlụ